ndewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị obi aṅụrị ka anyị ji anabata unu na emume akụkọ kpọmkwem nke ụbọchị taa matakwa na akụkọ kpọmkwem wụ ebe anyị na-ewetara gị ihe niile mere n'izu gara aga ọ wụ emume nke ndị alaore tv na-eji na-eme ka ị na-amata ihe niile nke na-eme aha m bụ Sọnị Ụma ọ ndị alaore tv na-ewetara gị ya anyị ga-ewetara unu ọtụtụ akụkọ dị iche iche ihe niile mere n'izu ma ndị metụtara gị ma ndị metụrụ m ma nke metụtara mmadụ niile mana tupu m aga n'iru

nnọọ maka ịnọnyere anyị mgbe anyị gara ịnara nwa obere ikuku ihe anyị na-ewetara unu bụ dịka akụkọ mbụ wụ akụkọ ga-enye ụmụ akwụkwọ obi aṅụrị maka na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum bụ JAMB ekwupụtala site n'onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi na jamb wụ dr fabian onye gwara anyị na a ga-ebido ịnabata ụmụaka na agụmakwụkwọ mahadum site n'abalị iri na ise nke ọnwa itoolu n'afọ 2017 ruo abalị iri atọ na otu nke ọnwa mbụ nke afọ 2018 a ga-anabatacha ụmụ akwụkwọ niile ndị mere ọfụma na ule jamb na mahadum anabata ha agụmakwụkwọ nke afọ 2017 na 2018 ga-ebidokwanụ otu aka ahụ ị gakwa n'iru ọ dịkwa mwute n'obi mmụọ na anụ arụ ịhụ mmadụ ka ọ na-ala ndụ mmadụ ibe ya n'iyi ị mara ihe ahụ ga-ebute ịla ndụ n'iyi sị kwụsị ya maka ala wụ otu ofu chukwu ka anyị na-efe ama m ihe ga-eme mmadụ elee mmadụ ibe ya laa ya n'iyi ị hụ dịka ọsọ gbara n'aba hụ dịka ọsọ gbara n'aba ewu nwoke gbafuru gba- gbanarị nwunye ya nne gbanarị nwa onye ọbụla zọga isi ya onye ukwu n'ọsọ onye nta n'ọsọ ngwere n'ọsọ moto n'ọsọ ụgbọala n'ọsọ onye ji ụkwụ n'ọsọ onye ji ụkwụ ga-agbafezi onye ji ụgbọala a ga-akpọkwanụ ụdị ihe a gịnị leenụ m ụmụnna ọ wụ gịnị ama nke na-eme ndị agha na-agba ndị nọrọ onwe ha ndị nọrọ onwe ha na-eze isi onwe ha agba- agbaghị egbe ka ọ wụ nke tụgheri ele ihe ọ wụ maka na ị wụ onye agha ile mmadụ ibe gị gị si ya ṅụọ mmiri apịtị ya na-aṅụcha mmiri apịtị o ju gị afọ ga-ele egbe gbakpuo ya n'ime afọ a gbakpuo gị egbe n'ime afọ ga ịdị gị obi mma gị na-alakwa n'eluigwe gịnị ka ị ga-agwa chineke na mmadụ ibe gị mere gị onye osebụrụwa ji nwayọọ kee ọfụma ga-ele otu ahụ laa ndụ ya n'iyi mmadụ kene gị ọ bụrụ na ọ nwanne gị nne ji gị na ya ka e si otu ahụ gbagbuo ọ ga ịdị gị obi mma ị ga ịnọ otu nga sị ka ụdị ihe a mewe kwụsịnụ ihe ọbụla ga-egbu mmadụ nke ọbụla na-eme o rugodi na a na-azọ ọchịchị o rugodi na a na-azọ obodo sịnụ ka a zọọ ya n'udo sịnụ ka a zọọ ya n'udo adịghịkwa m njikere ịgba ọsọ ekwuchakwala m ihe na-agakwa n'iru ụwa dịkwanụ egwu ụwa dị egwu ụmụnne m ụwa ihe na-emezi ụwa ugbu a ọ gbara m gharịị ọ gbara m gharịị na amaghịzi m ihe m ga-ekwu kee nke wụ na nwatakịrị nwaanyị a na-ekwu okwu ihe na-eme n'obodo ihe ọzọ na-eme nwatakịrị nwaanyị kwesịrị ịga gụọ akwụkwọ baara onwe ya uru hapụrụ ụzọ tinye isi n'ọhịa nwatakịrị ndị uwe ojii jidere aha ya bụ Iheọma Chidimma onye Mgbirichi n'Egbema onye Imo naanị ihe o chetara imewe bụ igbu ndị mmadụ Hmm? e jidere ya ebe ọ pa isi mmadụ n'aka ọ pa ya ka mgbe a e- e mere John the baptism e gbupụrụ ya isi ya apara ya ụmụ nwaanyị a, olee mgbe unu ga-akwụsị ya Mm-mm. ele mgbe ụdị ihe a ga-akwụsị amaghị m onye na-eme o ama m ozugbo ụmụ nwaanyị o ndekwana nwaanyị mere ka e ji gbuo John the baptism nwaanyị ọzọ apụtakwala isi mmadụ n'aka n'ime Owerri ihe mere na akwụkwọ nsọ ihe mere rịị ihe mere rịị ọ dịnarịị na mbụ ka e mere rịị ụdị ihe a na akwụkwọ nsọ nwata nwaanyị ebe isi okenye n'aka ya bịazi mee n'Imo Hmm? Ewu! ihe na-eme ihe na-eme ajụjụ ọnụ ndị uwe ojii jụrụ nwatakịrị a gosiri na o gbuola ndị mmadụ na abụọ ya na onye a nwere asambodo n'igbu ewu nne mụkwara nwa aga na ihe ime anya ama m na nne mụrụ nwa agaghị izi igbu mmadụ mana ọwụ akparamagwa ọjọọ ekwensu ọjọọ nọ n'ime ụmụaka ugbu a ya egbu- egbuola mbụ ya egbu ụjọ atụghị gị nwata ụjọ atụghị gị nwata hai matakwa na ogbu mma na-ala na mma ọgba egbe ọgba egbe ga-ala n'egbe asị m kwuo ndị uwe ojii emeni ya e- e- ọ dị mma ama adịghị maka na unu mana ihe unu ga-emeni ọzọ dịkwa ka ibe ya Mm. Ọ ma onye ogbugbu a wụzi ihe chọrọ iwere ọnọdụ ke nke wụ maka n'ihi iwe ndị agha obi ata gị ga-aba na nga na- na- n'ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ihe nwa bekee kpọrọ NUJ dị n'Ụmụahịa agbaga egbe kokokokokokokoko agbaga kokokokokokoko ewu nwanna ọwụ egwuregwu ka inye agajizi egbe egwuregwu gịnị wụ iwe ndị agha maka na esetere gị n'onyonyo ị sị ya esela gị n'onyonyo ị wụ mmụọ ị wụ mmụọ ị sị na ya esela gị agala n'ụwa n'elu ala baa n'ime baa n'ime ala mmụọ maka na esetere gị n'onyonyo gị apalie egbe egbe ọwụ ụtalị egbe ọwụ ụtalị a sị na ha hapụ ise gị agala n'elu ala bakpuo n'ime ala mmụọ baa n'ime ala mmụọ fuo si fuo egbughị ha agbagha ha ndị mmadụ egbe ka nga agbagha nnụnụ awụ ha nnụnụ A- kokoko ọgịrịle a sị na unu pịara ụtarị ya ekwe m n'idi ma ọwụ gbakwanụ aka ntị unu dị mbụ agba unu agbaghị aka ntị ịpịa gị ụtarị ịsị gị ha fee nwa awọ a ka m anabatakwa nke ahụ gị ele mmadụ ibe gị obi aka obi ka gị ụjọ atụghị egwu adịghị egwu anụ ọgụ n'aka ị dọrọ ya kekekekekekeke ọgba egbe na-alakwa n'egbe chukwu nwekwa ikpe maka na ọ ndị mmadụ ka unu na-agba Hmm ngwa leenụ nkiri anyị kiriri n'ụlọ ọgwụ gosirizi na ụlọ ọgwụ bịazi dịzi ka nga na-arụ ga achịcha otu a ka a na-esi adọpụ ndị mmadụ onye adọnyere adọpụ ndị mmadụ ga-akwụzi n'ahịrị n'ahịrị onye mere otu emere ya apafee ma ndị mgbọ tụrụ ma ndị ada atụrụ ma ndị kụtụrụ ibe ha ma ndị zọrọ ibe ha ụkwụ ọ dị nnọọ mma iwe ewela m ebe o riri nne maka iwe a were m ugbu a aga m aga zutụ ike naratụ nwa ikuku ka m laghachia ka anyị gaa n'iru

nnọọ maka ịnọnyere anyị ihu agbagatụla m nwa obere mana iwe ka dịkwa m n'obi na obere maka ihe meziri ugbu a o nwebe nke na-enye ọṅụ nke nke wụ na nwatakịrị na-erubeghị afọ iri na isii obere nwa aha ya bụ onyedịka iyaka Eh, nwa afọ imo ebe a na-ere ngwa agha o nwere ọka ọ dị mba ụmụnna o nwere ọka ọ dị na-erubeghị afọ iri na isii na-erubeghị afọ iri na asatọ wụgodi afọ a- e- e- anyị ga-asị na iwu i nwerego onwe gị dịka iwu obodo si dị ọ na-ere ngwa agha. ọ na-ere egbe ọ na-erekwa ihe a na-eji ekpuchi uwe ndị uwe ojii na-eji ekpuchi eze mgbọ ihe nwa bekee kpọrọ bulletproof na-erekwa ọtụtụ ngwa agha dịgasị iche iche a sị na otu n'ime ngwa agha ọ na-ere nwere ike ịgbatu ụgbọelu ọwụkwa obere ihe ọwụ sị na enweghị aka ọrụ ka ọwụ sị na enweghị ohere ịgụ akwụkwọ butere nwatakịrị ire ụdị ihe a. e kwesịrị inyocha nwa a ọfụma maka na o nwererịrị o nwererịrị maka na nwa a ebidoghị ihe a ugbu a ihe m makwa ahụ mana mgbe ndị uwe ojii jụtụrụ ya nwa obere ajụjụ ọnụ o kwuru na nwa- nwanne ya tọrọ ya na-emebu ihe a ya nwa abịazie ya nwa abịazie yiri uwe ahụ Ọ- ọ na-egosi na ihe a wụ aka ọrụ ndị ezinụlọ ha Hmm. asịkwa m kwuo ọkwa n'ihi ọrụ anọ ọkwa o. mana amakwa m na ebe a wụrụ mba ofesi ebe a wụrụ obodo oyibo a ga-akpọbata nwa a jụma ya ezigbo ajụjụ ọfụma maka n'aka nke ọzọ agbanyeghị na ọ mpụ bụkwa ihe ọ na-eme mana o nwekwa ezigbo uru nwa a ga-abara obodo anyị uru elekwe ya anya nwekwa ebe m na-akwado ihe ọjọọ elekwe ya anya a ga-enwekwarịrị ebe ngwa agha ahụ si a ga-enwekwa aka na-akpụ ya amatakwa aka na-akpụ ya ka anyị hapụ ị na-ego ngwa agha ka obodo anyị hapụ ị na-ego ego ngwa agha maka na asị na otu chetakwa na m kwuru asị na otu ga-agbatu ụgbọelu ngwa agha ga-agbatu ụgbọelu onye a ji akwadogokwa asị gbaa na ọ ga-agbakwa ị na-agakwa n'iru achọrọ m ka m were ohere a wetere unu na ihe gbasara ụzọ nke na-emezi obi ji na-ata m mmiri asị m ka m jụọ awụkwa m rị onye naijiria ka m ga-esi obodo a gbafuo gbalaga obodo oyibo gaa nọrọ olee ihe wụ na ụzọ agaghị adị mma ị si Enugu na-agbabata Imo ụzọ nọ ebe ahụ adịghị ọ ga-adịkwanụ mma ka gọọmenti leba anya ihe gbasara ụzọ ọfụma maka na ọwụ ụzọ dị mma ndị na-enwe nke ha na-eme ndị ahịa ahụ ụzọ bata ndị na-eme mmepe obodo abịa mepe obodo anyị mana ma ụzọ adịghị m- ahịa agaghị aga nke ọma ọtụtụ ihe kwesịrị ị na-eme agaghị ị na-eme n'ihi enweghị ụzọ ebe esi agba ngwa leenụ ụzọ Amaraku i si nnọọ enugwu na-agbabata na-agba na-agba gbam gbam gbam gbam gbam irutahala n'ụzọ ahụ ihe i bu n'afọ efuo ya wụrụ na ụzọ adịghị mma n'ụzọ adịghị mma ọ bụrụ na ị ṅụrụ mmanya mmanya ahụ ga-anọ ebe ahụ gbazee ọ gaghị afọzi tụm dị m naanị nwee nke ga-afọ ọ wụkwanụ nri ike iriri Ah, o nweghị ihe iriri Gị- gịnị butere nka ụzọ adịghị mma sị ka gọọmenti leba ebe ahụ anya Eme- emetụ emetụ ụzọ ahụ aka biko emetụ ya aka otu esi metụkwa ndị ọzọ Em- naanị metụ ya aka metụ ya aka ọ bụrụ na emetụrụ ya aka ọ ga-adị ndị Amaraku mma biko gọọmenti leba n'okwu ahụ anya iji pịachie akụkọ kpọmkwem nke ụbọchị taa anyị na-ewetara unu nwa obere akụkọ aṅụrị maka na ihe bata n'ime imo steeti obi aṅụrị aṅụrị aṅụrị aṅụrị na-erugharị n'obi ọtụtụ ndị na-agba ọgba tim tim nke ụkwụ atọ n'olu iti keke ndị na-agba keke obi aṅụrị na-erugharị na ọtụtụ ọwụkwa ha niile o na ọtụtụ ndị aka ha ruru inweta ụgbọala nke gọvanọ imo steeti nyere maka na gọvanọ sị kwụsịnụ ịgba nke a ọgba timtim afọ atọ agbana ya na- maka na ọ na-enye mkpọtụ kpakpakpa tititi kpakpakpa tititi ihe ejegburu onwe onye mkpọtụ ọ na-enye ọ na-erute n'ụlọ ụlọ- ụlọ ụlọ ebe gọvanọ anyị bi ọ sị mba n'agbanyeghị na achụpụrụ ndị ndị ọkada agbanyeghị na achụpụrụ ha ka unu bata ọ dị ka nke unu agaghị adịzikwa ka anyị gaanụ ebe ọzọ ga-awụzi ụgbọala enyena ọtụtụ ndị ọgba tim tim ụkwụ atọ ụgbọala ụgbọala ka ha na-anyazi ụgbọala ka ọ ga-abụ gị nwa na-esikwanụ mba ebe ọzọ ịbata imo ịdaba n'ụgbọala ụgbọala eburu gị otu esi eme ya ka a si eme ya n'obodo oyibo emekwa otu a n'imo ebe a ka anyị ga-adọbiri ya onye ọma na-agakwa n'iru na-ekiri anyị izu ụka niile matakwa na ọwụ akụkọ kpọmkwem ka anyị na-ewetara gị ogbe akụkọ ogbe dị amaghị m alụ nọrọkwa dịka anyị na-ekiri aha m bụkwa Sọnị Ụma ọ ndị Ala Owerri TV na-ewetara gị ya bụ akụkọ na-ekiri anyị oge niile ikiricha anyị gị pịa ebe ahụ edere sọskraịbụ ma na-esokwa anyị oke na-anụkọta ihe anyị na-eme n'igwe mgbasa ozi anyị dịgasị iche iche anyị nọkwa n'ihu akwụkwọ ihu akwụkwọ ahụ ị na-akpọ Facebook anyị nọ ebe ahụ anyị nọkwa n'Instagram anyị nọ ebe niile ma na Twitter nke ahụ ihu ọkụkọ kpu ya anyị nọ ebe ahụ